and we are live.
Cha cha cha cha cha Igbo kwenu. Hey. Igbo kwenu. Hey.
Igbo kwezuenu.
Ndị be anyị nke onye chiri ya zere o. Anyị bụ ụmụ Afrịka, ụmụ Igbo anyị abịakwana ọzọ n'ụbọchị tata. N'ịnọnyere unu na iwetakwara anyị ozi dị mkpa ga-enyere anyị aka na ndụ anyị anyị si mba dị iche iche wee bịa iwetara unu ozi ga-enyere anyị aka n'ụbọchị taa n'ụbọchị taa okwu anyị amaka okwu anyị a wụ okwu metụtara onye ọbụla n'ofu n'ofu ekenekwa m unu ọzọ isiokwu anyị nke taa na-akọwara anyị ka m sụọ ya na English ka o kwe anyị ịghọta ọfụma isiokwu anyị a na-ajụ ajụjụ ọ sịrị anyị what if you can if you are capable than you think ya kedu ọ wụ na ị ga-emenwu more than ka ị chere na ị ga-emenwu mgbe ụfọdụ Anyị na-eche na anyị enweghị ike ime ihe anyị ga-emenwu, chefuo na Chukwu kere anyị nyere anyị ikike. Ọ sịrị anyị, Go to the world, take dominion and possess your possession. keekwanụ ka anyị ga-esi wee possess kwanụ this our possession ọ na-enwe ị nọ na-ekiri na-asị how I wish I can do it ị fụ onye ka anyị jụgodu onwe anyị ajụjụ mgbe ụfọdụ anyị fụ dịka otu anyị si wee nọ n'ihe onyonyo anyị nọrọ ofu ebe na-asị hey how I wish na m ga-emenwu ihe a ma ị fụ ndị na-eme content na ya sị hey how I wish na m ga-emenwu ihe a onye a bụkwa odogwu onye a ọ na-akpakwa ike mana chefuo that na gị na onwe gị ga-emenwukwu ya mana tupu m agawa n'iru ka m kọwakwa onye m bụ ọzọ aha m ka bụkwa Linda Nweke abụ m nwunye bụkwara nne ụmụaka anọ ebi m na mba Sweden ana m azụ ahịa igwe na-arụkwa ọrụ ebe a na-elekọta ndị arụ adịghọ na ndị agadi abịara m taa ka anyị wetara unu ozi ka anyị si wetakwara unu n'izu ụka ọbụla mụ na ndị ọma ndị ọma odogwu nwanyị ndị oriakụ ọkpata akụ na odozi akụ ndị dọkịta ndị injinia ndị nọsis ndị nne anyị zuru n'oge anyị zuru oke n'ịbịa wetara unu ozi anyị a bifo ma tupu oge onye ọbụla nwere ga-etinye ọnụ n'okwu onye ọbụla nwere okwu nke ọ ga-enye unu ga-emetụta anyị n'ahụ anyị ga-eji wee sịkwa eo anyị nwekwara ike ime enwekwara ihe dị anyị n'ime anyị ga-eji wee menwu ihe ikike anyị ga-emewu dịka ihe dijital ọnlaịn anyị na-eme ka m hapụ igbu oge ka m were ka m mara ka m aga ọkwa oke m ga-agba ụgbọelu ka m gbago n'elu elu ka m gaa Belgium ka m jekwuru odogwu nwanyị ọmarịcha Salomi nne ka ị kọwaara anyị aha gị na ihe ị nwere ike inye anyị n'ụbọchị nke taa
ọha na eze ndị ọma na-ege ntị ekelee m ụnụ igbo mma mma nụ ekele dịkwara ụnụ niile nwanne m nwaanyị chukwu gọzie gị n'ohere ọma nke i nyere m n'ụbọchị nke taa ka m wee kwuo okwu ụmụnne m ndị ọyị anyị ndị na-ekiri anyị na ịntanetị n'obodo nke a na-akpọ ịntanetị unu asaala chi ndị taa wụ ụtụtụ ha ndị taa wụkwanụ mgbede ha unu alọtago afịa daalụkwanụ aha m ka wụkwa odoziakụ salome tis ebi m n'obodo nke a na-akpọ belgium enwere m ụmụaka anọ and anọkwa m na-alụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ ebe a na-elekọ ndị ahụ na-adịghị mma n'anya isiokwu nke m jiri bịa ụbọchị nke taa maka maka ama m otu a anyị na-apụta ihe onyonyo a o nwere ndị ọyị anyị na-ekiri anyị na nzuzo o nwere ụmụnna anyị na-ekiri anyị na nzuzo ha achọghị ime ka anyị mara na ha na-ekiri mana ha na-achọ mgbe ha hụtara nnọọ evidensị ga-emenu ha bịa bata bịa jụwa ese ndị dị otu a ndị na-achọ otu ọzọ unu ga-esi wee nweta ihe nweta ụzọ dị iche iche ozi a na-agbasa wụ maka ndị dịka unu ebe m ga-etinye ọnụ wụ ebe e, na-asị ekwela ka e, egwu mee gị gị nọrọ n'ofu ebe nke mkpụrụ onwe ya eziokwu ụjọ egwu ọ na-eme mmadụ ị ga-eme ihe ọbụla ihe ọbụla ị chọrọ ime ọ ga-ekwe gị ya efilicha nnọọ kọmfọtebụl ebe ị nọ obi ruo gị ala maka na ụjọ na-atụ gị kekwanụ ihe wụ isi ụjọ enwere ike m pụta ndị mmadụ hụ m m mee aga m emete ihe ndị mmadụ nwere ike ikwu ọkwanụ amaghị m otu esi ahandle laptọp maka ihe na-ewuzi ugbu a mostly ọ smartphone ya eme ndị mmadụ gazi apụta kama ka m jụọkwanụ gị ọ bụrụ na o nwere otu ị ga-esi mụta ihe ị ga-abịa chebe ihe na ị babeghị n'ime ya aba ọdịda nọ ya n'ime instead of ịba gị mụtagodi n'ihe tinye ọ bụrụ na ị maghị otu a ga-esi apị laptọp ị ga na-eche ọdịda ị ga na-echewo mbanụ akụziri m otu esi yuzu laptọp akụziri m otu esi ma mụtagodi ihe n'ime ya mana ka o si dị ịbata ya anyị agaghị ahapụ gị nnọọ ka i mee ya sọsọ gị ọ ya nwa mere e ji na-apụta n'ihu akwụkwọ mgbe ọbụla na-ekwu okwu chetakwa onye ọbụla na-ekpe ekpere ka chukwu nyere ya aka chukwu anọkwa na-esi eluigwe agbadata enyere mmadụ aka chukwu na-eji mmadụ etinyere onye ọzọ aka ọ ya nwa mere mgbe ochie egbe ebe ụmụnna anyị niile na-aga agba bọyị ha gbacha bọyị e duo ha ahịa ha enwere ike gbado na nke ha otu a ka chukwu siri gọzie ya onye ahụ zụta chukwu agọziela ya ọ kwa mmadụ ka chukwu ji gọzie ya ihe a otu esi agọzi ụmụ nwoke mana ugbu a ma nwoke ma nwaanyị kedu otu chukwu na-esi agọzi ụmụ nwaanyị ndị chọrọ ịna-akpa akụ n'ụlọ ha nwe otu ya na-agbasa ozi ya gị hụ anyị gị bata gị bịa mara ihe nọ ya n'ime ya mere ka m jụọ gị ajụjụ a bifo m na-ahapụrụ ụmụnne m ọ bụrụ na ị nwetara ohere ga-emenụ gị mụta ihe ụzọ dị iche iche ebe ị ga-eji ya nweta ihe afọ abụọ afọ atọ na-abịa abịa ị ga-asị mba na ị ga-eme ya ihe m na-ekwuwa ezigbo ego ị ga-asị mba na ị ga-eme ya tinyekwa uche gị na ya ka m hapụ ndị ọzọ ka ha nwere ike kwutu daalụkwanụ
odogwu nwanyị okwu gị amaka ka anyị were ụkwụ ya gaa ka m us ọ dị m ka ọ ga-eteki m two days mana m ga-aba n'ụgbọelu ka m muvuo ka m ga visitikwe odogwu nwanyị ọmarịcha nne ifi ka o tinyekwa ọnụ n'okwu a
ndị be anyị ndewonụ ụtụtụ ọma ehihie ọma mgbede ọma ebe ọ bụla i si wee na-enene anyị udo dịrị unu afa m bụ ifeọma abụ m nwunye bụ nne ụmụaka ịtọ ana m azụ afịa igwe mụ na ndị be m bi na amerịka ebe a nwanne m nwaanyị na-agba ụgbọelu two days were eje ebe a ka m bi isiokwu anyị nke taa amaka mụ onwe m na-achọ itinye ọnụ n'ihe gbasara ee eh, ka anyị si enedo onwe anyị anya ka anyị si enedo onwe anyị anya imirikiti n'ime anyị na-eme anyị fụ ife ọfụụ nwee ike ịbara anyị uru anyị ejiri nkọta onwe anyị wee wepụ onwe anyị n'ime ime ya bụ ife chekene echiche chee maka ebe ị nọ kịtaa chee maka ebe ị nọ afọ naabọ gara aga or afọ ịtọ gara aga chee maka ife niile ị gwagoro onwe gị na ị ma enwe ike ime opportunities ị fụgo wee kwutuo onwe gị wee butuo onwe gị anị ọ wee na-eche mgbe e, mgbe bụ the perfect time ị ga-eji wee mee ya chekene na ọ bụrụ na ị kwụsị ịgwa onwe gị na ị ma emenwu ife a o nwee ife ị fụ mmadụ gwa gị maka ya ị sị onwe gị na ị ma emenwu ọ bụrọ na onye a ga-agwa gị na ị ma emenwu ya ngị nwa ga-eji ọnụ gị wee sị onwe gị m ma emenwu ya i chekene ị sị onwe gị ị ma ife mee m ma achọ ime ya mana chee ka m kwadote mgbe m kwadote ị tụlekwa mgbe ị na-asị onwe gị ee achọghịzi m ịmụ ifu ife gbasa ife a na-amụ amụ ike adịghịzi m achọrọ m ịmụ ya achọghịzi m emesigo m ị sị onwe gị ee ife nụnwa a na-eme training m ma emenwu ya biko isi ọgụgụ m adịrọ ebe anwa isi m akpọchigo adị m emenwu training ọbụla i chekwanụ mgbe ị na-asị onwe gị ee eh, you know ka ka m chetukwuo kịtaa abụrọ abụrọ the right time ka m chee for the perfect time chee ebe ị ga-anọ ma ọ bụrụ na afọ naabọ gara aga na ịgwarọ onwe gị ụmụ okwu a kedu ebe ị ga-anọ kịta ka anyị jikere ka anyị gbakene ọsọ from iji ọnụ anyị wee na-ekwutu onwe anyị wee na-edobe onwe anyị n'ọnọdụ abụrọ ebe chineke chọrọ ka anyị nọrọ ụmụ ohere a niile ndị mmadụ na-eweta ihe na-agwa gị maka ya asịrọkwa m na fa niile dị mma na ọ fa niile ka ị ga-abanye ụwa gị agbanwee mana ejizina aka gị wee na-ekwupụ onwe gị na ife chineke wetara gị maka ịmarọ ọ bụ na ịnwerọ discerning spirit ị ma ama nke nke bụ nke chineke weta nke ọbụla bịa ị kụchapụ ya i were okwu ọjọọ wee kụchapụ ya ị ma nọkwa ebe ị nọ ife na ebe a na-ebe ụbọchị ị nọ n'ụlọ ụka na-eme fasting ime 100 days ime 200 days ime the whole year mana ọ gị nwa ji ọnụ gị wee na-edobe onwe gị ọnọdụ ị nọ n'ime ya maka na ikwenyerọ na ị nwere ike ime ya bụ ife so ụmụnne m wee na-asị unu ọ bụrụ na ịnọdụ anị cheere onwe gị echiche chee ebe ị nwere ike ịnọ n'afọ na-abịa na afọ naabọ na-abịa n'iru ma ọ bụ dị ikwu ikwuturọ onwe gị anị ife ga-adịrị mma meghe obi gị ka ị nabata ife ọbụla ewetara gị cherie ya echiche mee research na ya jụọ questions ka ife wee gara gị n'iru ndewonụ Sister Linda, back to you. nne m okwu gị amaka i- i- ike dị n'ọnụ ike dị n'okwu ka anyị na-ekwu okwu dị pozitiv ọ dị mkpa ka m wekwara ya ka m muvukwa gawakwa Ireland ụgbọelu ụgbọelu m anụwa ọ dị ka ọ ga-agbapụkwa ọsọ ọ ga-etekiri m maybe a day ka m ga-eji wee ru ka m gakwurukwa odogwu nwaanyị ọmarịcha sista anyị sista Doris ka o tinyekwa ọnụ n'ime okwu a
daalụ rinne odogwu n'onwe ya na ohere ọma nke ị nyere m ndị be anyị daalụnụ ụtụtụ ọma ehihie ọma mgbede ọma na mpaghara ụwa niile e bi na-ekiri anyị daalụnụ rinne ọ mụ onwe m woo Doris ebikwanụ m Ireland enwere m ụmụaka atọ na-azụkwanụ azụmahịa igwe a na-etinyekwara ndị chọrọ ka ha bido azụmahịa igwe aka gosi ha otu ha ga-esi bido ya zụọ ya ọfụma isiokwu anyị nke ụbọchị taa atọka ihe mere m ji si na ọ tọka unu ma na ụbọchị ụka ọbụla anyị na-abịa here na-ekwu okwu maka ịzụ azụmahịa n'ikuku ụfọdụ ndị mmadụ ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa ha kirichaa anyị ha ala ha nọrọkwa ebe ha nọ ihe mere m ji si na okwu ụbọchị taa mara mma ọtụtụ n'ime ha ihe merenụ ha na-eji anọrọ ebe ha nọ wụ na ha achọghị ime ya ọ maka isiokwu anyị a ha amaghị na ha ga-eme karịa anyị nwa na-eme azụ azụmahịa ugbu a ma ha bido ya tinye uche ha na ya so ihe a wụrụ ihe mere ha nọrọ ebe ha nọ maka ọtụtụ n'ime ha na-eche o oh, ihe a ndị a na-eme ha ọtụtụ n'ime ha asị agakwana m akwụkwọ ma otu esi eme kọmputa ma otu esi apị nke a ma otu esi apị nke ọzọ ya eme ha ha nọrọ ebe ha nọ but ha chefuo ọ bụrụ ma ha sị onwe ha ka m nyegodo onwe m ohere ka m nyeta onwe m ohere obere ka m legodo ihe a ndị a na-ekwu ma m nwere ike imeta ya ọwụ i-create content ka m nyegodo onwe m ohere hụ otu ha si eme ya ha na ụfọdụ n'ime ha na-enyedo onwe ha ohere ma chaa chaa ha conclude sị na ha ga-emeli ya ọwụkwana onye a na-eme a mụta otu day ya ebido gbawa ọsọ onye a ga-eji nwayọọ nwayọọ na-eme ọ mụta ofu ya ọ ga-ebu ụzọ mụtagodo otu o si ebe akwa maka ma o beghị akwa ndị dọkịta pịa ya pịa ya aka ya ebewe akwa otu a ka ihe niile dị ọwụ ihe a na-eme bido ha ala gị a-dive otu ahụ but ị ga-enyekwa onwe gị ohere ka ị nwere ike hụgodị ma ị ga-emeli ya ma ọ dị ga-emeli ya ebe a ka nsogbu ha dị maka ha ewerela ọnụ ọwụrụ isi isi foremost na ha ewerela ọnụ kwutu onwe ha ala na ha ga-emeli ihe dị na ya but ọ bụrụ na ị gwa onwe gị n'ụbọchị taa ahịa ndị a na-ekwu okwu ya maka ọ bụrụ na ọwụ ihe na-aga aga ha ga na-abịa ụbọchị ọ bụ ụbọchị ụka ọbụla ha bịa na-ekwu okwu maka azụmahịa ma ị ga na page ha everyday ha na-anọ ha na-epost ofu ihe ma abụọ dị ụbọchị niile ọ bụrụ na ọwụ ihe na-aga aga ha ga na-eme otu ahụ gị asị ka m nyegodo onwe m ohere jụgodo ese maka maka ihe a marazie ma m ga-emeli ya ma ma ga-emeli ya ọwụ i nyebedo onwe gị ohere ma chaa ị just nọ gị concludezie sị na ị ga-eme ya emeli ya ọtụtụ n'ime ha wụrụkwa ndị o nwere ha emeela ha tryala nke mbụ trya nke abụọ ọ workụrụghị ha ha concludezie sị na ha niile wụ ofu azụmahịa ikuku niile wụ ofu ọwụ ofu otu ihu anyị dị iche iche ọkwa otu ihe ọbụla dị n'ụwa ihe ọbụla nwerenụ original nwere fake ọkwa otu azụmahịa a dị azụmahịa na-azụ n'ikuku ọ wụkwanụ otu ị ga-esi mata nke ahụ ga-aga aga ọ bụrụ na inye gị onwe gị ohere ka ị lee ya mara ma ị ga-emeli ya ọ wụkwanụ ite ịzọpụ ofu ụkwụ gị ịzọ ya the second one ya wụrụ na ị na-eme move but ị nọrọ ebe ị nọ o nwe ihe ga-emenụ ị ga-anọkwa ebe ahụ otu afọ agaa afọ ọzọ abịa ụbọchị ụka ọbụla ga-ebịa kiri anyị kiricha anyị ga-eba gị nọrọ ebe ị nọ so gwuo m chọ ka ị gwa onwe gị n'ụbọchị taa sị ị ga-enye onwe gị ohere n'ụbọchị taa ka ị gaa leregodo ihe a ndị a na-ekwu mara ma ọ bụ ihe ga-aga aga ka m jide ya ebe a ma ụmụnne m tinyetụ ọnụ maka na oge adịrọzi daalụnụ rinne ngwa jide ya odogwu nwaanyị okwu gị amaka ịgba anaghị ọkpa n'eze onye nwere ntị ya nụrụ ka m fepụkwu ya ọsọ ebe a dị m nso sweden ebe m nọ m ga-ama ma m ga-ejinu tren ka m ga-eji bọs wee bịawa ka m were tren ọ nga ka m wee gbachapụ ya ọsọ ka m bịakwutekwe odogwu nwaanyị ọmarịcha nne dera chidera ka o tinyekwara anyị ọnụ n'okwu a
nne nwanne m nwaanyị daalụkwa udo dịrị unu ee ekelela m asị ekele onye nyụrụ ahụ ekelekwanụ onye nụrụ isi ya ekelela m nwanne anyị nwaanyị na ohere ọma o nyere anyị kelekwara ndị na-ekiri anyị ndị na-anọnyere anyị ma ndị zuga ezuga anọnyere anyị ma ndị fara physical ekelela m unu niile mana ndị ezuga ezuga enyoga anyị unu zugekwa anyị oshi unu ghara ehe mana ka ọ dịwa ihe anyị na-eme wụ free anyị anaghị ana ego eme so ụtụtụ ọma ehihie ọma mgbede ọma ebe ọbụla ị nọ ele anyị udo dịrị onye ọbụla achọrọ m itinye ọnụ n'okwu mana m na-aga practical ana m aga achọrọ m iji ihe anyị na-ahụ anya enye atụmatụ atụmatụ a ụmụnne m ekwudechala ya ịgwa gị eziokwu inye onwe gị ohere wụ the first thing to success to ọ bụrụ ma ịchọ inweta ihe ị chọrọ inye onwe gị ohere ibido like inye onwe gị the permission to try try try it first maka asị ee eh, anaghị anọ ofu ebe ekiri mmanwụ igbo kwuru m anọ asịkwa na ebe nwata nọ na-ebe akwa arụ aka ma ikwu nne ya anọghị ikwu nna ya ga-anọrịrị ya ọkwa ị hụ na ihe anyị na anyị fụta e, e, e, ụbọchị satọde ọbụla anyị afọ anyị abịa kwuo ile ile ụmụ nwaanyị ndị ị na-ahụ ebe a anya enweghị nke wụ a lazy woman all of them nwechara everything wonderful they are doing anyị nwere aka ọrụ ọwụ na anyị nwee aka ọrụ wee ji amapụta ihe a na-agwa gị okwu maka azụmahịa mana e nwere ihe anyị hụrụ anyị ahụkwala n'otu ọdịnihu dị anyị ahụkwala n'ihe nrite dị na azụmahịa mana ka m gaa practical like I said

dere anyị ya na comment ya kwanụ eziokwu ka m kwuru dekwere anyị ebe ahụ otu a ka azụmahịa igwe a dị otu a ka ihe anyị na-ekwu okwu ya dị ị nwere ike laa ya gị sị ee ọ dịla saturated everywhere ozi ọ oh, maka azụmahịa business a ah, everybody na-emezi ebe m ga-ahụ customer give yourself the permission to try Just bido. Ị naghị atry sị ị matachala ya. Ị naghịkwa na-atry sị okay aga m enwelele success mana ka m gwa gị enwe ihe ị ga-amụta ma ị mụta ihe ị ga-eji grow business gị ga-amụta ihe ị ga-eji grow life gị ma ọ wụọ ya gị amakwa ihe ị ga-eji ịmapa develop onwe gị in one way or the other mana ọkwa gị try try maka ma ịgbadịghị mbọ agba echi ị ga-anọrọ blame nke ahụ ga-awụ the worst ị ma na ọ ga-akara gị mma na ị tryrị na succeed kara na ị nọ na regret how I wish I tried how I wish because how you wish ahụ n'obi gị wụ a ah, a sịkwa m tryrị agara m emake ya agara m emake ya mana ugbu a ị nwere opportunity to try ị nọrọ na na-akọta onwe gị ka nwanne anyị nwaanyị Ifeọma kwuru aga m emefu ihe a i jila ọnụ lagodi ihe ahụ n'iyi before gị ebido what if i melie ya what if you could win what if you could succeed why not try achọrọ m ịgbado ebe a mana tupu m alawa eme m onwe m introduce i always e, ama m ihe dị m in fact aha m wụ Chidera awụ m nne ụmụaka anọ ana m arụ ọrụ dịka injinia na-azụkwa n'ahịa business ahịa ee eh, digital a na-enyekwere onye ọbụla chọrọ na dị interested ịmụta otu esi azụ azụmahịa ọ ya ka m na-arụ udo dịrị unu ụmụnne m ka m nyefekwa onye isi anyị n'aka nwanne anyị nwaanyị leda ngwa werekwa ya gbara ụgbọelu gị maazị mebe ife nne m ka okwu gị amaka ka m gbachapụ ya ọsọ mgbe anyị pere mpe anyị na anyị nọ nursery school a na-asị anyị anyị pụta n'ezi ka anyị tụtụ anyị sị, tụtụ ntụtụ tụtụjie aka tụtụ ntụtụ tụtụjie aka before you know it aka ga-eju ikpori a gaa kpofue ka m mapụkwu ya ọsọ gbarụkwa ụgbọelu gaa n'obodo Ireland ka m gaa meetie nwaada anyị doctor ọ wụ doctor ọ wụkwa nurse ka wụ double chief odogwu nwaanyị nne anyị ka ọ- ka ọ- ọ nyekwa o tinyekwa ọnụ n'okwu a ndị double chief ka m kwe na oo. Sister Linda daalụrị nne m nwanne m ekene nwere udo dịrị unu ụmụ Igbo ndị na-ege anyị ntị n'ụbọsị nke taata anyị abịakwana ka anyị si abịa afa m bụ nwaada Chichi Edwards I'm a doctor You can call me a nurse as well because I have both of them. And um, abụ m ada nne ya omeka nne ya oyiri nne ya okay n'ụbọsị nke taata ife anyị ji wee bịakwa ụmụ nwanne m ekwugo ya mana ife m ga-atụchanye n'ụbọsị nke taa bụ na ife ọbụna ị na-eme ọ bụ na ị na-ebido ebido ọ pụtarọ na ị nwerọ ike ime ya maka na onye ọbụna n'ime anyị kịta anyị nwere ike kịta anyị mechie anya na-ekwu maka business a o nwekwara oge anyị na-struggle na-ebidosi ya anyị amarọ left from right mana Chineke mere ebere anyị nwee ndị du anyị n'aka na-asị anyị mee ya otu a mee ya otu a mee ya otu a ya ife a bụ na ife mgbachi dịrị gị mara na onye ọbụna nwere ebe o si wee bido o nwerọ onye a mụrụ otu ọ ra a ga-amụ nwa o si na baby baa na toddler si otu afụ wee na-eso otu a ka anyị ncha niile si wee bidokwa wee sogide wee soro otu anyị ra o nwekwa ndị sofegolo anyị nwa e nwekwa ndị anyị sogolo karịa so m wee na-asị Ọ bụ na i so na ndị age my grandmom maka na e nwekwa ndị dị otu a nọkwa na business a egwu atụna gị maka ịsị amarọ m techy ọ bụrụ na ị marọ akpọ technology wee sị na amarọ m techno techno tenteko hmm, nsogbu adịrọ anyị ghọta anyị ga-aghọta ife ime ime egwu atụna gị at all ị pụtakwanụ sị a sị na ọ marketing ife ọ bụ bụ ịzụ afịa maka na afọ ị nwere ike ịsị ya nwa m biko kedụkwanụ ebe a na-azụ afịa nke a abụrọ main market Ọnịcha ọ bụrọ Ogbete Enugu ọ bụrọ nke Lagos ọ nke a na-azụ n'ime internet ọ ya ka e ji wee kpọ ya techy techy techno hmm. ma ọ ị kpọzie ya technology ọ technology ya nke ọbụna kwere gị mana egwu atụna gị at all maybe na ị garọ school maybe na ị kago nka anyị nwekwa ndị dị 60 70 na business a so otu ọbụna e ji abụrụ ịbara anyị ga-anabata gị ọfụma ma nyelụkwanụ gị aka ma ọ ị sị hmm, enwerọ m efe because na enwere m ụmụazị ị nee ndị anyị niile n'ebe a kịta outside of me amarọ m maka Sister Blessing mana ndị a niile nke na-enwerọ nwa ya bụrụ nwa ịtọ ndị a mụrụ gbogbo ndị a mụrụ kpaka ndị a mụrụ ncha fọ fa mụrụ ya fa mụrụ nnọọ ọfụma ọfụma nwerọ nke mụrụ less than 3 ebe a mhm. ewepụ maka mmụwa so ọ bụrọ ụmụazị abụrọ you will always onye nwa ga-enye dịlị gị ike i wee nwee ike na-eneta ụmụazị afụ ị mụ so ọ bụ na ị bụ mom that's the, even the best you are the best suitable person for this business so nke ahụ abụnara gị ọ isi o abụ m immigrant n'onwe m onye ebee ka m bụ abụ m onye igbo onye ndị a niile nọ ebe a anyị ncha niile bụ ndị igbo chetakwa na afọ ife na anyị bụ ụmụ igbo anyị ncha niile bụ ndị igbo anyị bi ebe dị iche iche so anyị ncha niile bụ immigrant anyị ncha niile ebe a o nwere ike oke anyị bịara oge anyị pere mpe ma oge anyị sogo eso but o nwerọ onye a mụrụ ebe a n'ime ndị niile a nọ ebe a for now So anyị ncha niile bụ immigrant. We left our father's land. We left the first air we breathed and we came over wherever we are. Ụfọdụ nọ US, ụfọdụ nọ Europe, ụfọdụ nọ ama m ma e nwe ndị nọ Asia. Mm-hmm. Mana n'ime business enwekwa ndị Asia enwere ụwa niile. So egwu atụna gị because you are an immigrant. Anyị ncha niile bụ immigrant. Ofu egwu afụ ka anyị na-agba. Anyị kọ ya nke ndị immigrant. Anyị na-akụ igba, anyị na-akụ ichaka. o nwere anyị na-akụ ogene so calm down egwu atụna gị about that one so ife m chọ ka ị mara bụ na cheta na ọ bụrụ na kee ka e si asụ ya n'igbo biko na ị gaghị abụ eziokwu onye I'm sorry. Forgive me. Biko gbagharanụ m kee ife na-eme m abụ m ezigbo onye Igbo don't worry ị mago ife a bụ slip of tongue bikonụ iwe ewena unu ana m asụ Igbo ọfụma ọfụma i nee anya kịta ị fụ na o nwerọ oyibo m tinyela ebe a iji makwa na abụ m ezigbo nwa ada Igbo so ọ bụ dịka na ị na-asị hmm kekwanụ otu m ga-esi bido dịka m si wee kwu mba egwu atụna gị wetuo obi gị take a deep breath maka na oge ụfọdụ ọ dị nnọọ ka a na-akụ ọ dịka hei kee ka a ga-esikwanụ eme ya don't worry otu esi eme ya ụmụ nwanne m ekwugo ife niile ị ga-enwe ndị ga na-ejide gị n'aka na-asị gị si otu a si otu a ife niile agaara gị so egwu atụna gị calm down kama chill we're here for you so daalụnụ ụmụnne chineke gozie unu ngwa ka m nyefekwa ya nwanne m nwaanyị n'aka sister Linda thank you
Ew, our doctor, our double chief. Ị gba nnọọ the ntụtụ the ntụtụ ebe ebe e needịrị ya. Anyị nwere lọya, anyị nwere injinia, anyị nwere dọkịta, anyị nwere nurses, anyị nwere nke ọwụ na dị na anyị nwere ya. Okwu gị amaka nne. Ka m burukwa muvukwa bịawakwa Belgium, okay? Unu ga-afụ na ọtụtụ obodo niile niile dị iche iche zuru ezu ebe a. Belgium nọkwa ebe a. ka m burukwa ya gakwere odogwu nwanyị ọmarịcha ada ee sista blessing ka onye o- onye o tinyekwara anyị ọnụ n'okwu a sista ngwa Unu a na-anụ m? Okay. Um, ndị Igbo ndewo nụ. ee ndị oriakụ ndom ọkpata akụ odozi akụ ndị mụ na ha so bata na okwu igwe a n'ụbọchị taa ekele dịrị unu niile n'ime ọkpụrụkpụ isiokwu anyị nke taa sị gịnị gịnị ma ọ bụrụ na ị karịrị ihe i chere na ị nwere ike ime hmm. nke a bụ ọkpụtụkpụ ya isiokwu nke mụnwa ga-etinyetụ ọnụ n'obere oge nke m nwere bụ nke na-asị ihe ihe gara aga adịghị ekpebi ọdịniru gị your past should not determine your future so gịnị ka m chọrọ ikwu n'ime okwu a taa achọrọ m um ịgwa onye ọbụla ebe a um otu ihe dị mkpa ihe gara aga na ndụ gị anaghị ekpebi ihe ihe ga-abụ ọganiru gị ọ bụrụ na ndụ gị um how do I say it let me just say it in in broken um okay ka m were akụkọ kwuo nke m e nwere ndị mụ na ha so gaa skuul mgbe ahụ eh, a na-akpọ ha itibọrịbọ a na-akpọ ha ezigbote itibọrịbọ e megide e megide a na-akwa ha a na-akwa ha a na-akwa ha a kwapụta ha praịmarị skuul ha abata na sekọndịrị skuul anyị ahụkwa another itibọrịbọ mana ị ma na ndị itibọrịbọ ahụ ụfọdụ ha today wụ dọkịta wụ injinia wụ nọọsụ ụfọdụ bụ nwunye eze ụfọdụ bụ nwunye gọvanọ ngwa chere ọ bụrụ na mgbe ahụ a na-akpọ ha itibọrịbọ na o nweghị ihe ha ma sị ka a na-akwa ha na ha legidere anya n'azụ ihe otu ha si bido ha gara abụ ihe ha gara abụ ihe ha bụ taata mbanụ so mgbe ụfọ anyị na-eche na o nweghị ihe anyị ga-emenwu especially anyịnwa ndị bịara na eh, obodo oyibo a ndị a na-akpọ diaspora na o nweghị ihe anyị ga-emenwu gị echefuo especially ndị ndị gbagoro dimkpa ka nwanne m nwaanyị kwuru ndị ndị na-agbalitetụla anụ bịa n'obodo a na o nwere akọ na uche i buru bịa so akọ na uche ahụ i buru bịa ihe mmụta nke ị mụtara n'ebe i si ọ bụ akwụkwọ nke ị gụrụ ọwụ omenala nke ezinụlọ gị omenala nke obodo gị i buru ya bata n'obodo a ha kpatụzi gị aka bịa mee ihe ga-abara gị uru isi onwe ihe mma so ije niile ahụ ị gara ụgbọelu niile ahụ ị gbara ọ bụ na desert ka ị gara ihe niile ahụ akọ na uche dịzi gị na n'isi ị nwere ike iji tọnụgharịa bute ee eh, malite ndụ ọhụrụ n'ime obodo oyibo a so n'ime ya ka anyị hapụ ịna-asị ah, adara m n'ụbọchị echi gara aga gị ịfeel na ị ga-adagidekwa ruo nọrọ n'ala rute today ọ dịghị mma hapụ ihe gara aga ma were ihe ị mụtara na nke gara aga mepụtara onwe gị ihe dị mma n'ụbọchị nke taa ka m weta ya n'ime okwu ahịa ịntanetị anyị na-azụ n'eziokwu na obodo ebe a m bi ọ dị ka ndị Igbo a sị gịnị na ha na ha a mụrụ ha with okwute n'ime afọ ha maka gịnị onye tụpụ ha ala ihe mgba ihe mbụ um, the first thing they would like to do is ka ha zụta ụlọ nke ha otu a ka ndị Igbo dịkwa so ịbịarutezie gị iwere aka gị mata na ihe a ịntanetị ụwa na-agbanwe a ga-akụziri gị wepụta onwe gị hapụ ebe i si bata pụtezi ebe ị nọ ugbu a maka gịnị ụwa na-eme ntọn ọ ya ka m chọrọ ikwu ụwa na-eme ntọn ekwela ka ọdịda gị na nke gara aga kọcha bụrụ nkwụsị akụkọ gị n'iru ọ dịghị mma ka udo chịa na ụmụ Igbo ndewonu
na ịchịkọta n'okwu anyị onye nwere ntị ya nụrụ okwu gị amaka igbo bụ igbo anyị anyị ụna ụna anụnanụ ihe anyị kwuru onye nwere ntị ya nụrụ ka anyị duo onwe anyị ọdụ chee echiche maka onwe anyị ka m jụkwanụ unu ọ na-abụ ebe ị nọ na-egbochi gị ịtake step isoro ibe gị menwu ihe ha na-eme maka na you are capable you can do it if you can do it you yourself ị ga-emenwu ya enweghị onye enweghị ike ime ihe ọbụla n'ụwa a. ọ ikunie ị- ị ị ga-ahapụ ebe ahụ ị nọ kunie make a move ka ị fụ that na ị ga-eme karịa ka i si wee chee karịkwa anyị nwa n'ebe a na-emenụ enweghị onye enweghị enweghị onye enweghị grace ime ime ihe ọ chọrọ ime ọ ihe ọ dịpe ihe ihe ihe ihe ọ dịrị anyị nwa iwu ikweta n'onwe anyị yes I can do it inwe confidence n'onwe gị sị na I can do it gị ekunie mee ya dịka ọ- ọ- ọ- azụmahịa igwe anyị na-azụ o needịghị any special skill ma ọ bụ e, e, special ịgụ akwụkwọ ọwụna ị ga-eji wee soro ibe gị mewe gbaa mbọ a na-agba ọ na bụ ego ji gị ime bịa e mere ya ka ọ dịrị onye ọwụna mfe ịbata n'ime ebe a anyị nwere mentor anyị nwere coach anyị nwere ndị na ndị ga-enyere gị aka gbaziere gị ka ị ga-esi wee mee ihe ọ dịrị gị mfe ihe a dịkwanụ easy na anyị nọrọ na-egbu oge taa wụkwa gboo ka anyị bido n'ụtụtụ chọwa ewu ojii before abalị eruo okwu anyị nke taa na anyị ga-eweta ya n'isi njedebe ọ bụ na ihe anyị na-eme masịrị gị na ị na-achọ ka ị kunie soro ibe gị mewe ihe ị ga-eme ka anyị wepụta ihe ahụ dị gị n'ime igosi that na ị ga-emenwu ihe ahụ merie karịa ka ị chere sotere anyị aka n'igwe anyị nwe mentor ya anyị nwe coaches ya na ya n'iru anyị akara azụmahịa anyị dịcha n'iru anyị n'otu n'otu kpọrọ ofu onye kpọtụrụ ya ka ọ kuziere gị ka ị ga-esi wee binie njem a maka na njem anụwa ga-enyere anyị aka na future okwu anyị anụwa anyị ga-abadebe n'isi nke taata n'ụbọchị nke taata ka anyị wee nwekwa ike kwadowekwa maka ụbọchị ụbọchị izu ụka ọzọ na-abịanụ ka anyị kene unu n'ịnọnyere anyị na- n'ụbọchị nke taata